wa nzeru zake ku state house kokongolako akukatenga maskrini akupakira mmatumba akupita nawo munthu ku state house komweko akukatenga tudzi akupaka chikupa cha ujeni kodi akulu atanena kuti ah, ngati iwo akudabwa kuti machimo awo ali kuti ndikungodabwa kuti anthu akukhala ngati kusukulu anapita koma ma- ana- anapita sukulu zake zimene ambiri sitinapiteko

mcp mutilondalonda ine ndimafuna ndiwatsutse zimenezo kuti iwo aja azingovomereza kapena azingopepesa chifukwa machimo a iwo ngosawerengeka kuti iwo adayiwala zonena kuti mboma anthu amachokamo adayiwala zoti tsiku lina tizaluza iwo ankaganiza kuti mmene anangotengera boma likhala la one party so azisandutse likhale one party system tizikhala tikukhaulitsidwa nthawi ndi nthawi zoti adzaluza zoti adzakhala ndi mpata wochoka mboma analibiretu anthu awa mpake kuti apake tudzi ku state house mpake kuti atenge agalu athawise ndipake ndi zina zija kaya ndi ma black box kazijani zozija mpake kuti akalipange kwa adaona kuika ali pamene pamene posadzachokaponso koma leroli chifukwa cha nzeru zawo zimene zizizi chifukwa cha mafunso awo amene akuyankhula apa inu mukhala mafuna kwa ife amene tili kumakunja kuno kumala- malawi ife tutana akufunsa mafunso opusa amene munthu wanzeru ngati chitsola sangayankhe munthu wanzeru ngati Namankhumba Jessie Kabwila sangayankhule chifukwa mitu yawo njopelewera njodontha akuteteza chinthu cholakwika chimene chikuonekeratu kuti nchoyipa iwo akuchiteteza chikhale chabwino abwana nilekeze pamenepopo mafuna ningolekeza pamenepopo kabinako anthu akutikhumudwitsa amalawi kunja kuno ndiokwiya ndipo tikudikira zambiri zoti boma lichite pa mcp pa mcp yazunza anthu yaononga anthu yaba ndalama ku- kuba koonekeratu kuzi- zonse ena akupanga mcp apanga bwana nilekeze pamenepo zikomo kwambiri amhango yes Are we not exaggerating issues here as a country nkhani ya agalu mukakhala pay um, can't we just leave that because amalawi ena akutero kuti zikuoneka ngati kuti tikukokatu nkhani yosayenera kuikoka ndimafuna ndinene chonchi ngati pali ma exaggerations poti amanena kuti patsepa pali minga ifeyo ife amalawi kunja kuno tikumva kuti agalu anabedwa palibe amene akutiuzapo kuti ayi aa akungochi- akungochipeka chinthucho kuti chikhale ngati chili choona kuti ena ayaluke ayi Okay. ndipo zifukwa zina zimene anapitira kukachita search kunyumba kwa bwanako zimene zimayenera kuti akachite search zimene anapita kukachita search ndipo ngati kuli kuzipeza

State House. Apolisi mpaka nokachita chipikisheni ku nyumba kwa mtsogoleri wa dziko lino wakale a- a- a Chakwera. Mukuyilandira bwanji nkhani pa laini? Mwaswera bwanji? ndaswera maswera bwanji Ineyo ndaswera dzina lanu ndi kuti kumeneko ndine Kwezalamba kuno ku Visanza a Nkwezalamba mutakwezako mawu pang'ono ncholinga choti amalawi ku South Africa akumveni okay Nkwezalamba ku Visanza kuno kodi visanza nkuti bwana Ku Ntchisi bwana. ndimafunsitsa ndimadabwa kuti kodi mpati pati Zinthu zinthu. chapano ku Ntchisi nkhani imeneyi ah, imene yachitikirayo Eh, tingamveko maganizo anu kuti kodi what is your comment Ah, maganizo anga ndiona kuti ah, ndi nkhani iyi yodandaulitsa ndithu oh, oh. chifukwa zinthu za boma Mm. zimakhala za boma ndithu Oh, oh. and ngati wina anafika poti mwina awayalutse a Chakwerawa nikutenga agaluwa analakwitsa okay chifukwa agalu amenewo adagula boma kuti liziteteza mtsogoleri amene ali current oho eh, ndiyodandaulitsa okay ndipo maganizo anga ndaona kuti muna mwake anthu ang'onoang'ono amene ali kumeneko amene amagwiritsa ntchito agaluwo Mm. atafufuza kuti agalu anasowa bwanji chifukwa agaluwo ndi ophunzitsidwa Okay. amene ali ndi communication yake Okay. munthu amene ndilile pano sindingakamgwire galuyo ndi kuti ize zangozi Kodi amakhala choncho eh? agalu aja anthu ali ndi munthu wawo a kupolisi aja Ah ah. zoti inu mukangochoka kuti mukatira mukagwira galu Eh. ayi akulumani Eh, ndi anthu amene amagwiritsa ntchito agaluwo ofunika amenewo atsatidwe okay chifukwa sizingatheke kuti a Chakwera angafike kokagwira galu